Cairde, Bhuel an-bhuíochas daoibh as a bheith ag amharc ar an bhfíseán seo le Ciarán Mac Fheargusa, Óga Yoga. Tá sé ina acmhainn tacaíochta do na daoine sin atá ag eagrú grúpaí súgartha timpeall na tíre. Tá sé mar chuid de chlár cumanta atá á forbairt ag Glór na nGael dar teideal Feidhmiú Grúpaí Súgartha. Agus ins an fhíseán seo, beidh Ciarán ag taispeáint dúinn conas yoga a dhéanamh le linbh. Is mise Ciarán ó Óga Yoga agus tá an físeán seo dírithe ar an tréimhse idir 6 seachtain agus 6 mhí tar éis an leanbh a theacht ar an saol. So tá féinchúram an-tábhachtach dúinn mar thuismitheoirí nua. agus tugann yoga seans dúinn chun féinchúram a chleachtadh agus caidreamh a chothú leis an leanbh ag an am céanna. An rud is tábhachtaí ná go ndéanann tú gach cleachtadh go mall agus go séimh, agus ar ndóigh, ba cheart cead a fháil ó do dhochtúir roimh ré chun yoga a chleachtadh. Rud eile gur gá a bheith aireach air, agus atá an-choitianta, ná diastasis recti, sé sin nuair atá matán an bhoilg fós scartha amach óna chéile sa lár. Sa chás seo, beidh ort cleachtaí a chuireanns an bolg ag obair go dian a sheachaint, ar nós an bád, agus gan an droim a lúbadh siar an iomarca. Agus an méid sin ráite, is féidir leis na gluaiseachtaí agus an anáil shéimh san ióga cabhrú go mór le matán an bhoilg a láidriú arís, agus urlár an pheilbhis a chur ag obair i gceart arís. Agus ar ndóigh, is bealach an-deas é dod' pháirtnéir chun am a chaitheamh leis an leanbh agus roinnt teannas a scaoileadh. So in áit linbh, tá. Liamó an léamar agam anseo inniu a bheas ag glacadh páirte so bhí sé sásta an fód a sheasamh so tá muid chun tosú leis an leanbh ina luí os ár gcomhair amach agus tosóimid leis an cleachtadh an madra so leis na méara scartha ag crochadh an tóin suas san aer agus ag siúl na cosa amach, so ag ardú sáil amháin agus an sáil eile. Now, rud atá an-tábhachtach ná an caidreamh atá againn leis an leanbh anseo, so beidh orainn cineál teagmháil súl a choinneáil, a bheith ag spraoi leis nó léi agus just, é a choinneáil sásta. Anois táimid chun teacht anuas ar na glúine agus táimid chun an cat agus an bó a dhéanamh. So ag lúbadh an cnámh droma chun an cat a dhéanamh agus leis an anáil isteach ag déanamh an bó. Peek-a-boo, an cat, anáil isteach, an bó. Agus déanaimid é sin uair amháin eile ag coinneáil an leanbh sásta ag an am céanna. Ansin táimid chun suí siar an t-ainm atá ar an gcleachtadh seo ná an leanbh agus táimid chun é a leasú ar bhealach leis na huilneacha a choinneáil anseo. So tugann an ceann seo cineál faoiseamh deas don droim agus is féidir linn a bheith ag ticleáil an leanbh, is féidir linn a bheith ag spraoi leis na lámha, pé rud gur gá a dhéanamh chun an leanbh a choinneáil sásta. Agus tógfaimid anáil nó dhó eile anseo. Anois, tá muid chun gogaireacht a dhéanamh. So, an ceann seo, tá sé an-deas don droim freisin chun scaoileadh le teannas agus tá muid chun na lámha a thógáil le chéile, an chroí a ardú agus is féidir linn lámh amháin a ardú agus twist beag a dhéanamh agus ag casadh an treo eile. B'fhéidir go ndéanfaimid é sin uair amháin eile. Anáil isteach. Anáil amach. Anáil. Iontach. Anois táimid chun an féileacán a dhéanamh. So, arís, féileacán leasaithe, so de ghnáth bíonn bun na gcos le chéile ach an uair seo táimid chun na cosa a choinneáil scartha agus arís tá an teagmháil sin againn leis an leanbh. Táimid á choinneáil iad sásta ag spraoi, pé rud gur gá a dhéanamh. Agus dar ndóigh, má thosaíonns an leanbh ag caoineadh agus seans go dtarlóidh sé, b'fhéidir go mbeidh ort an naipí nó an clúidín a athrú nó an leanbh a chothú, is féidir é sin a dhéanamh freisin. So, ag fanacht anseo, is féidir linn filleadh síos agus cúpla anáil shéimh a thógáil anseo.

Tarraing na cosa beagáinín le chéile is go bhfuil siad ag fáscadh isteach. Ansin ag tarraingt na cromáin i dtreo na guaillí, má dhéanann sé sin ciall, chun an lár a láidriú nó a choinneáil láidir. Agus arís is féidir póigíní, is féidir ticleáil le do shrón. nó pé rud teacht síos ar an mbolg agus ón mata lámha taobh le do chroí agus ag déanamh comhrá beag so bí cinnte go bhfuil nach dtéann tú thar fóir leis seo, ansin táimid chun na lámha a ardú agus iad a thógáil taobh thiar den droim. agus is féidir luascadh ó thaobh go taobh agus ansin suí siar ar do thóin agus tá muid chun críochnú inár luí so is féidir an leanbh a chur ar do bholg nó ar do chliabhrach, má tá sé compordach is féidir é a choinneáil ar na glúine. Tá sé chun fanacht dá nó trí agus tú tógfaimid cúpla anáil, b'fhéidir dhá nó trí anáil anseo chun críoch a chur leis an gcleachtadh. So ag úsáid an cuid deireanach den anáil amach chun do scíth a ligint. San fhíseán seo dhírigh muid ar an tréimhse luath sin tar éis breith an linbh. Mholfainn go mór súil a choinneáil amach ar na seirbhísí yoga atá ar fáil i do cheantar féin. Is féidir le ranganna yoga atá dírithe ar tuismitheoirí, a bheith ina acmhainn luachmhar, ní amháin don ióga féin, ach don tacaíocht a bhíonns ar fáil ó na tuismitheoirí eile sna grúpaí seo. Go n-éirí libh. Tá súil agam go bhain sibh sult as sin, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Ciara as a hionchur don tionscadal seo. Tá tuilleadh eolais faoi An Clár Cumainn ar fáil ó Ghlór na nGael agus ar ár suíomh idirlín.